so izi ndi nkhani zina zimene zachitika weekend iyi. Eh, mwina eh, tisachedwepo apa tione kuti kodi mapepala athuwa akuti chani ku weekend iku uh, kuchitikaso nkhani si weekend yokha dzulo leronso uh, masiku ano ogwira ntchito uh, uh, blame game on fuel supplies transporters deny having transport challenge g2g first consignment, consignment expected in june

Ah, eh, ndi nkhani- Kule kudakula kulu kule kule kule kulankhula kumeneku kubakhala kotani. Why, why why do people why do people open their mouth to talk like this? Iwe moti moti okay mo- moti zoti mafuta kusowa malaki kunoko

mwandimvetsetsa Yes.
mafuta awo akusowa Mu- munthu akuvutika kuti akathire mafuta siungangodzuka munthu kunyumba kwako lerolo kuti ndikunyamuka ndikukathira mafuta pa filling station uvutika chifukwa pa fil- pa filling station upeza kuti mulibe filling station ipe- imene upeza kuti pali mafuta pamakhala chikiyu ndoti pamakhala chikiyu ndiye kuti mwina mukadera kamene koko umapeza kuti mwina filling station imene ili ndi mafuta ndi imodzi yokhayo so chifukwa cha zimenezi kumakhala zoti so so you cannot use the english kodi anthu amu kodi awawa amaganiza ngati amalawi sakumva chizungu kapena mwina kulankhula kwake eh? akuti in response government spokesperson moses kunkuyu said that there are sufficient stocks flowing in the country akuti mafuta wokwanira a- akubwera mdziko muno

udyowo amachepera koma dziwa ndekuti aku- aku- akuma aku- aku- akulankhula kumpangitsa munthu kuti ayankhulenso pambali mwandimvesesa so sufficient stocks flowing in the coun- in, into the country daily and that the isolated stocks stock outs at some service stations are only temporary are only temporary when we are entering the second week kodi nkhani iyi ya mafuta iyi bomali osangovomereza kuti kwa akuluakulu ife mitu yathu ngati aboma mitu yathu kaganizidwe kake ndiyochepa kwambiri ine ine ndimaona ngati kuti idzifikira zimene amalawi amafuna pa nkhani ya mafuta ndimaona ngati nkhani no, not even mafuta okha yes magetsi

Yes, so anthu amayang'ana mtsogoleri kuti it means mtsogoleri ndekuti apapa mwina I don't even know if the president knows kuti mdziko muno muli ma- mulibe mafuta I, I don't I don't I don't even I don't even know that ineyo for I think uh, Friday and Saturday Yes.
I've been going ku Ntcheu kudutsa Khwekhwerere uko. Yeah. Ndio kukagwera Golomoti uko. All not yes. Koma kuti upeze mafuta oti uyende sinali masewera. Hustle. Eh? Ndiye kuli ma filling station yena maina ake sakuchita balansi chimwenye. Koma kumavuta osati masewera. Muchita matukutuku. you understand that ma filling station ena muLilongwe momwe muno cha ya ya ya ya, ya Puma uko. kumuona munthu ah, amwene muchita kuwalankhulira chonchi Amalawi eni ake dziko nkhani yake chifukwa choti inuyo muli filling station pa filling station pano pali mafuta this is how people are suffering in this country

ndikuti Ndikuvomereza kuti- iye anthu anangovomereza ino Aka- ino aka ngati chizolowezi mwamvakonso wina atatulutsa ka statement ka chani anthu angozolowera basi kuteroko mavuto amafuta ku Malawi kuno anthu tangozolowera kuti tikakhala ndi masi- mwe- miyezi itatu ndi mafuta timayembekeza ndithu kuti But okay. tikhalanso ndi miyezi ina tilibe mafuta This basi is- this is coming pamene tatsala ndi masiku ochepa kwambiri Mm. the general elections elections Mm. Izizitu zakusowa kwa mafuta tisadzamve kuti magalimoto akanika kukanyamula ma- mabaloti pepa chifukwa chokuti
exactly eh, chifukwa chokuti Mafuta palibe.
ali- ndidera ndikuuze chonchi ngati anthu awa amaganiza kuti miraculously eh? miraculously mwa mamirako u- mu- mu- mu- zongoti zangochitika basi zinthu ziyamba kuyenda without them putting their heads together to make things work they are lying akunama ngati wina wanga akuliza mkonono pampando panopa asaganize zokuti ayamba kudzuka mwezi wa september kapena ayamba kudzuka mwezi wa august zinthu nkuyamba kuyenda mkonono upitirirabe and we are going to suffer a great loss in this country because of people failing to do their job mbuyomu tinkati ngati mafuta timamva hey, a HRDC aya achani hey, akuti anthu anazolowera pano basi kuti i mdziko muno ndikuti mafuta ah, amavuta basi so this is coming at a time when panali maboma ena mdziko muno ma- mafuta amapezeka bwinobwinonso
eti Yes. why can't they go kapena sangangopita bwanji nkokafunsa kuseri chabwino ife asatiuze angopita kuseri kukafunsa kodi timatani mumatani apapa kuti zinthu zidziyenda ife apapa nde zikutikanika ife chikukanika nkungovomereza ati akwathu zinthu zikutikanika okay as i'm talking to you now anthu amene ali kumeneko amene amayendetsa izizi eti kaya ku ministry of chanitani kuti ku- ku energy utati uwafunse kuti inu mwalephera mukatulani pansi udindo akhoza kuthamangira mpaka kukhoti no no no ife sitingachoke but I'm telling you this. And if they, when they'll be going to court, Yes. they'll be passing through filling stations that are dry, and they'll be okay. Not to leave their position. including the president himself and the minister if you ask them uh, uyu wayamba wayamba ndi- wayambayo ndani minister of information so uyu wayambayo kuti yeah it's just uh, temporary Yes, and Edi- ali amatrack anena kuti but, iwo but, but, but these people akamati akuchoka ku capital hill kuja nde akuyenda akumaona ndithu malainiwo amaona eti and akumaona ndithu kuti ma filling station muli makoni ayikaika makoni kuti mafuta kulibe they see that and they, they, they deliberately uh, turn a blind eye koma aMalawi ubwino wake amaona and amadziwa Okay. Eh.
Ah, nkhani imene yanyamula Nation kuti flawed sona intact parliament yet to remove incorrect information from the hansard three months after instructions

at various stages. Robert ndimakhulupirira ndikukumbukira mmene a president amapanga deliver the state of the nation address think munali konko mm. parliament ndipo nkhani mudaitsata mm. tinayo bwanji akuti zimene boma eh, zimene a president adalankhula mu SONA yawo eh, zija zidati kuti nzolakwika akuti sizidachotsedwebe A president- zidakali chonchobe Abre- nkhani ndi yoti apresident yokha adanena paja adapita koyamba yes nkukalankhula yeah
Eh, koma mmene tsiku lilo adapitanso kachiwiri kachiwiri kaja adakanena kuti eh, anthu musamanene zoti ndimanama iyayi ya komabe tizinthu tina ntina timene ndayankhula tina toti pa ground-po palibe mwatimvetsetsa ndi zimene zozo muchotseko ku hansard hansard ndi official record ya ma parliamentary proceedings zimene anthu a- ba- parliament amakambirana ndikuti kutino zimene za- zili official mukuzisunga mayenera kumasunga zinthu zolondola zokhazokha chilichonse chimene chili chabodza sichimayenera chidzipita kumeneko kapena chilichonse chimene chili chosayenera kodi kodi munayimvako nyimbo amati mzinda woyera konse n'kotseka kanthu koipa kanthu koipa ah, sikangalowemo ku Hansard kanthu koipa sikalowa si- sikayenera kukhalako Yeah. mwandipezetsa kuti nyimbo imene mukuidziwa so adadziwa apulezidenti kuti kanthu koipa uku sikatani kodi sikayenera kulowa nde adanena zoti mchotseko so pa- papita miyezi itatu panopa Yes. zinthu zimene apresident ankati eh, namanga chitukuko kwakuti anthu kumati ayi kumeneko kulibe bwana m'bodza ilolo Eh, pa ground palibe Yes. zimene zijazo zimayenera zichotsedwe nde ati mpaka pano sadazichotse ku parliament iko a parliament atafunsidwa kuti, "Ah, kodi akuluakulu muti chiyani ati adzikambirana ndi a opc office of the president and cabinet mukambirana chani ili- mukambirana chani kumene kuko zinthu zoti zinali pambali aliyense amadziwa inu inuyo ili- ine kwathu ndi ku- ku- ku- kumene ku- ku- kumudzi ku ntcheu bwanje north eh, TA ganya mudzi kukasinje kukachere Akanena zokuti tamanga nyumba ya apolisi pa Kasinje kapena ka- ka- tamanga chani pa Kasinje, ine nkupita kuona kuti kulibe. Do you, do you need to ask OPC so that you should remove the fact that there is no that house uh, in Kasinje? so anthu akukuwuzani kuti kunoko iyayi kulibe zinthu zimene mumanenazi nde mudzichotse nde muka- mukafunsa chani nako OPC because the, the, the, the, the issue here was supposed to be ta- ta- akuluakulu zija mumanena zija tachotsamo ndi ngati tachotsa zina zake zoti mwina zilipobe mtiuze ndi ndi mmene mwafotokozeramo Eh. ndinali ndi funso funso Mm. langa lonena kuti tinene kuti pa miyezi itatu imene yathayi akusowa kuti achotsamo chani Okay, you, you, you see, um, th- there are people I know that believe in politics a lot.

okay amapanga malamulo now china chilichonse chimene chimasungidwa chimayenera kukhala cha serious ngati munthu wangolankhula poti kukamwa kwatseguka koma zinthu zonse zoona amanena zoti zinthu zimene zija noti "Ii, iya anthu parliament kuja amatha kulankhula iwe wakuti wakuti ku- kutukwanana yes koma amabwera pamene paja speaker nkunena zoti ya mawu amenewo withdraw and ku hansard muchotseko now presidentinso adanena kuti ndachita withdraw kangatangale ka 2 percent ya sonayo Funeka kuti kumene kuja muchotseko nde mpaka pano sanachotse so nkhani ndi yakuti ndi zoonadi funso limenelolo ineyonso ndimadzifunsa nditaona nkhani kuti kapena akukanika kuchotsa kuti ndikuti akati achotse ndekuti achotsa zambiri kuti si 2 percent iyo Be- because if, if, if it was the 2%, I don't think it would be hard for, for, for, for, for, for Parliament to remove that. Yeah. I don't think it would take three months to remove that. I, izizi izi zompangitsa munthu kuti adziganiza kuti ndekuti si 2%. Ndekuti- ndekuti- ndekuti koma kumulakwira- koma kumulakwira Chakwera That's akumulakwira president because president said muchotse ena ananena kuti ndapanga withdraw then muchotse mwandimva so why, why, why, why, why, why do you want anthu amuloze zala president pankhani yoti president anathana nayo kale anthu anayiwala nkhani anthu adaiwala kuti walemba ndani alemba ndi susa alemba ndi susa koma amalawi nkhani munayiwalatu koma ndi imeneyi yoti awa adalankhula zinthu zina a president awa adalankhula zinthu zina zoti its not like that on the ground and zinthuzo zimene azichotsedwe koma ati mpaka pa- papita miyezi itatu kodi 14 february kodi ndi 14 may yeah, yeah, eh, simasewera yeah. analankhula patsiku mm. eh, pa 27 ndi amene ana- ada adapitanso eh, kuti ayi mukachotse Okay, nkhani ina kuti mumba fails in mcp primaries and it reads uh, mumba kuti i was not

while mumba who did not attend yeah a mumba sanapiteko mm -hmm. uh, because he's outside the country akuti apezadi mavoti
nde ndikumva kuti nkhaniyo i think yakuthamangitsana ku bwalo la milandu nde mwina tidikire zimenezo koma ayi chabwino ayi chabwino ngati khani imeneyo sitiyankhula kwambiri koma chabwino uh, business news uh, ya daily times malawi to have sovereign fund the united kingdom uh, government has, has stepped in to assist in the establishment of a sovereign wealth fund

Yeah, you know, it's a, it's a very good route to go. It's a very good route to go. Um, zimafunika ndithu zimenezo. Uh, ndi njira yokhayo yabwino yoti anthu amatuku ah, dziko limatukuka osagwisa ntchito ndale kapena ena ena kumangokhala ndyera basi e, munthu akakhala ndi luso zinthu zimayenda ndi dziko limapita patsogolo ndikukhulupirira zoti anzathu um, tourism abwereponso kuti mwina azigwisa ntchito ma platforms ngati amene aja kumatukula amene kumalawi kulili i think anthu aluso atamapanga compose zinthu zawo in a manner yoti ikugulitsa dziko la malawi ndikukhulupirira zoti zikhoza kuthandizira uh, pamenepo so i think it's, it's, it's great

zavuta flames ayikwapula pa 2-0 mm.
yatuluka kodi kuno tidawina bwanji 1-0 Oh. so anapita kwawo yeah. sanalolere flames chinyiko mm. komanso kuyibatiza ndi ndi ziwiri mm. so m'mene zateremo ndingatoti mpira wathera apa pankhani yomweyo ayilemba kuti heart break alemba uh, times sport koma ah, za flames izi momwemo mm, nkankutani titero kuti tionere momwemonso mwambo wa gulugufe programu yathu ya tsiku la lero ya Press review tidali ndi the Daily Times and the The nation. the Nation newspaper uh, iyi akugulitsa 3000 Iyi akugulitsa 2500. ya ndikuti mukakhala ndi makobiri tapitani mukagule newspaper zimenezi mu- muone kuti kodi chikuchitika nchani koma ah, a Chelsea anzanga pa international sport apopo Iyayi taluza komabe tikanali pa nambala yabwino. Yeah. Ndipo Eh, indeed. ndi mmene mpira umakhalira. Ndi mmene basi. mpira Masiku ena umakhalira. mukondwa, masiku ena muluza. komabe amaniyu asudzozo tikuwuzeni kuti chani Yes. kufikira tsiku lina mwakoma nonse